Nin dalen de don halisa dugu jɛlen in na tan ayi a bɛ nin hakili la ko nin b'a ba ka du de kɔnɔ koyi a tɛ tɛmɛ ala ni kira de ta kan la ilaha ilala n yɛrɛ dabali ma ban e ni ne mɔgɔ min ta ma kɛ du in ye yan an bɛn'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'ala sɔnna ma Kori fa tɛ la bigo ye dugujɛ e filan bɛɛ wilila k'u baw ka ci kɛ e kɛmɛ ka taa ni teni lahara jugu den don i kana ka da ne ma fɛn ko ne ka kalanko bannen yan n'i ka kalanko bannen de sani diɲɛ wili cɛ tɛ taa ekɔli la tuguni teni kɛ k'a bɔ ka jan k'a jeni subaga mɔgɔ tere jugu e fa filɛ gɛlɛya min kɔnɔ kɛ fɛn bɛɛ i n'i ba de nɔ don E wololi ma nafa foyi ɲɛ i ba ye ka sɔrɔ ka a t'a da k'a sa o fugariya sali la k' e to ne bolo k'i da den sigi ne da la a tɛ sigi ne da la yan nɔ dɛ i ye min k'i ba la n'i hakili la k'i bɛ ne kari kɔnɔ ta ne tɛ yɛlɛma i kɔnɔ suba kɔnɔ bɔn dɛ e k'a lajɛ ko bon mɔgɔ mɔgɔ tɔɔrɔ la n'i sigilen sɔrɔ wuli i tɛ sisan sisan i ka ji ka jan nɔ wuli joona jugu sago

Tonton depuis ni papa sara tanti kelen don k'a ɲɛ tɛna kɛ ne ye a bɛ ne bugɔ a bɛ ne nɛni baara o baara bɛ bila du kɔnɔ a b'a fɔ ko ne k'o de kɛ ne tɛ se minnu na a b'a fɔ ko ne ka olu de kɛ a ye ne bɔ kalan na ne bila jisuma feere dɔrɔn la
i da de i da de kana kasi i b'i ka so fɛn o fɛn ka di i ye a kɛ i y'a faamu n'i y'a mɛn ne kɛra abila ye bi ala ni e fa sababuya don ne ni e fa de sin kelen min i y'a mɛn i hakili latigɛ tonton n'i kɔni sera ka don ne jigi kɔrɔ a bɛ diya ne ye dɛ sabula jigi fosi tɛ ne la nin diɲɛ in kɔnɔ tuguni n'a fɔra ka wolo i fa ka du kɔnɔ ka tila ka lamɔ yɔli yɔli ni maɲumatɔko la i da de o bɛɛ banna bi i y'a mɛn n'ala sɔnna ma i b'i ka so fɛn fɛn ka d'i ye a kɛ tɔɔrɔ foyi t'i sɔrɔ yan i y'a mɛn t'i ka saki bila so kɔnɔ

ale fana bɛ to ka hinɛ kuma dɔn o yan mɛ mɔ se a ka baga duman fana ta kɛ kɔmi an tɛ an ka cɛ furu kelen bɔ yan an sɔnna ne teri denmisɛnw ee f'a k'a dɔn ko ko ka ɲi a wagati de la aw filɛ nin ye aw ka denmisɛnninya la sisan aw mansaw jigi bɛ aw kan wa don dɔ la jamana jigi bɛna kɛ aw kan aw denw jigi bɛna kɛ aw kan mɛ n'a fɔra aw tɛ foyi la zemi dɔrɔguta binkanni wale cɛjugu ka aw to nin cogo la ni aw denw nana jigi nana kɛ aw kan don min aw bɛna se ka mun de fɔ a denw ɲɛna he f'a k'a dɔn k'a fɔ a filɛ nin ye aw changer wagati de la ne ko ni aw ma changer sisan aw bɛna changer wagati jumɛn de la dɛ ee aw ta tiɲɛna aw kɛra maa lafililenw ye n'a fɔra aw filɛ nin ye tan cogo min na jɔn bɛna a jigi da aw kan tan jɔn bɛna a tigɛ kɔrɔta ni aw ye tan cogo la denmisɛnninya fɔra mɛ nin ma fɔ denmisɛnninya fɔra mɛ lagosi jugu in ma fɔ ala ka hinɛ aw la aw kɔni banna a bɛ fɔ de ka aw banna pewu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ e ala nin jɔn ka wolo ye sa ayiwa ne kɔni ta ye ladili ye n'a y'a mɛn o don N'aw m'a mɛn a banna sabula tulo kunnandi o de bɛ taa kalanso a ta tiɲɛna e jo ee i ɲɛ yɛlɛ sa cɛ taf kelen ka cɛ e bɛ bila kao la tan cogo di a kɛra cogo di ne ka vɛri bɛ min

ne dɔgɔnin ne dɔgɔnin mun de b'e la e kelen e bɛ nin kari bɛɛ in kɔnɔ yan Ne dɔgɔnin kuma ne fɛ sa e ne teri kana kasi kana kasi mun b'i la fɔ n ɲɛna mɔgɔ kelen hakilina kelen a bɛ se ka kɛ n'i y'a fɔ ne ɲɛna an bɛna solution sɔrɔ a la kana kasi i da de ne ba de fatura ne fa ye muso kura min furu n'o ye ne tanti ye

ne yɛrɛ bɛ du kɔnɔ baara in bɛɛ kɛ hali ni n bɛ sa bana na hinɛ tɛ kɛ ne la nka ni ne fa bɛ yan i n'a fɔ a ka ne ta ka ne ɲini ne fa tɛ foyi yɛrɛ kalama wa n bɛ siran k'a fɔ n fa ye ne y'a fɔ n m'a dɔn a bɛ mun kɛ n na Wakati min ne ba kun bɛ yen ne kun bɛ ekɔli la ne kun bɛ jɛ fɛn bɛɛ kun bɛ kɛ ne ye depuis ne ba tanyara du kɔnɔ ninnu ma ne filɛ mɔgɔ ye bilen ne dɔgɔnin kana kasi nin bɛɛ bɛ ban Ala tɛ doni foyi da jɔn kun k'a t'a ta fanga d'i ma ne kun bɛ ekɔli la hali ala ma taa ne ka tenue min filɛ n kan na ne bɛ to k'a don walasa ka n ka ekɔli ɲɛnafin bɔ n na bi a ko ne ma ko ne k'o bɔ ka d'a ma k'a k'o jeni ne ma hɛrɛ ye n ɲɛ na du in kɔnɔ koyi
ne dɔgɔnin
Yatimɛden lafiyalen tɛ diɲɛ in kɔnɔ tuguni. Fɔlɔ la de yatimɛden tun lafiyalen don nka bi yatimɛden lafiyalen tɛ dɛ! Ne yɛrɛ min filɛ nin ye, ne ba banna depuis ne sanji tan. ne ba bannen ne fa ye muso wɛrɛ ta muso in nana mun kɛ a y'a ɲɛ tana kɛ ne du kɔnɔna na a tɛ n ka ɲuman dɔn a tɛ ɲuman kɛ n ye a ye tɔɔrɔ bɛɛ ta ka da ne kun a furula ne fa ma ne fa ka wari de kama a ye ne fa empoisonné k'a faga a kunna wari nɔfɛ ne fa salen a ye mun kɛ tuguni a ye ne fa ka ciɲɛ bɛɛ ta k'a k'a tɔgɔ la ka tila ka ne gɛn ka bɔ du kɔnɔ nka bi alihamdulilayi ne bɛ n fa dɔgɔnin fɛ yen ne na ni bi cɛ a ma tɔɔrɔ foyi ta ka ne sɛgɛrɛ wa n b'a ɲini ala fɛ a kana tɔɔrɔ foyi ta ka n sɛgɛrɛ ne dɔgɔnin ɲani bɛ bɛɛ ka so wa tɔɔrɔ bɛ bɛɛ kan yatimɛden lafiyalen tɛ dɛ nka ne bɛ mun f'i ɲɛna sabali n'i sabalila ala b'a bɛɛ d'i ma n'i sabalila ala b'a bɛɛ d'i ma ala ye mun kɛ dugukolo ye ala b'o k'i ye ne dɔgɔnin kan'i tanti in jate Don dɔ nin bɛɛ bɛ ban i ni ce ala k'i sara i bɛ se ka ne minɛ i b'a fɔ i balima n'i y'o kɛ n'o bɛ diya ne ye depuis ne ba sara mɔgɔ ma gɛrɛ ne la ka nin kuma ninnu fɔ ne fɔlɔ n b'i deli bi kɔfɛ ne minɛ i b'a fɔ i balima ne dɔgɔnin
ne nana yan a ma tɛmɛ tile fila kan ne tɛ mɔgɔ si dɔn yan nka a bila i kunna ko kɔrɔmuso b'i bolo diɲɛ fan dɔ fɛ an ka so man jan yan na an ka so filɛ kɔfɛ kari la i bɛ se ka taa ne fɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na sabula ne yɛrɛ fɛnɛ yatimɛden ye ne fa tɛ yen ne ba tɛ i ni ce an yɛrɛ ka so yɔrɔ man jan yan an ka so filɛ kɔfɛ kari la komi ne bɛ ka taa sugu la ni n bɛ segin ne bɛ tɛmɛ aw ka yɔrɔ fɛ nka an bɛ nin bɛɛ la ne dɔgɔnin e tɔgɔ
ne tɔgɔ adamu adamu e yɛrɛ tɔgɔ ne tɔgɔ sali

adamu ye ne denmuso kelen de ye i tulo bɛ n kan na kɔni eh, ne furu ni kanu ne yɛrɛ kumara adamu fɛ ne kumara adamu fɛ a ka kalanko in na ne bɛ ka ko bɛɛ da adamu ka kalanko in na ne bɛ ka kuma bɛɛ fɔ adamu ye kalanko in na fo ne yɛrɛ bɛ ka siran mɔgɔ kana ne kɛ mɔgɔ jugu ye a sababu kɛ a ko ye adamu ka kalanko in na ne y'o de fɔ Adamu yɛrɛ ɲɛna n ko a k'a lajɛ a ka kalan kɛ a ka kalan minɛ a sɛbɛ la kalan n'ale ye kalan kɛ ale bɛ se ka ne ɲɛji cɛ ka ne nimisi wasa ka ne bɔ baara kɔnɔ ka tɛmɛ ale ka baara kɛ ne ye kan ko ale de t'a fɛ ka ne ye baara la ale ka taa kalanyɔrɔ ko ka ne ne to baara la so kɔnɔ k'o de man d'ale ale t'o de fɛ ne ye kuma bɛɛ k'a fɛ n'ale taara i ye kalan kɛ a b'an bɛɛ de nimisi wasa o a bɛ ne yɛrɛ de nimisi wasa ka tɛmɛ e kan a bɛ ne de nafa ka tɛmɛ hali e yɛrɛ kan mais Adamu a m'a mɛn dɛ

n'o ye woloden ɲuman ye ne bɛ ban mun ma e bolo ne bɛ mun kɛ k'e tɔɔrɔ tuguni fɛn o fɛn b'e tɔɔrɔ ne t'e tɔɔrɔ ko kɛ sanni diɲɛ wuli cɛ Adamu ka kalanko ne yɛrɛ bɛna n cɛsiri a la sisan hali ni ne yɛrɛ bɛ Adamu tigɛ minɛ ka taa bila ekɔliso da la ne yɛrɛ b'o kɛ a t'i ban kalan ma tuguni a dan ye bi ta ye o diyara n ye kosɛbɛ awɔ i hakili latigɛ awɔ walayi den bɛna don so kɔnɔ

Ok n y'a mɛn i bɛ tabali sanfɛla lajɛ fini min da b'a kan wari dɔ b'a jukɔrɔ min b'a bɔ i b'o ta i y'a mɛn Ne ko adamu ne bɛ e ɲininka e ye mun mɔgɔ modèle ye dɛ i ye mun den qualité de ye anw bolo yan nɔ e adamu ne mana n da ko n bɛ sunɔgɔ ne ɲɛ bɛ e adamu de la ne ye hali n sigi sɛsi kɔnɔ ko n bɛ hali dingɔ dɔɔnin e adamu de bɛ ne ɲɛkɔrɔ e ye mun mɔgɔ modèle ye e hali n ɲɛ tɛ se ka tugu hali n ɲɛ kɔmitɔ la adamu de bɛ ɲɛkɔrɔ mun na ou bien i ye min k'i ba la i bɛ fɛ k'o de kɛ ne yɛrɛ fana la ka ne dun wa ne tɛ wuruba i kɔnɔ N'i y'i ba ta k'o dun k'i kɔnɔ fa o sogo la ne tɛ yɛlɛma i kɔnɔ ne ka kunjala ye ni i fa ka faantanya jugu i nɔ de don e adamu fa bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ bi e adamu tere don i y'i ba dun ɔ ne min fana nana sa ko ne bɛna i fa ɲɛji cɛ i bɛna k'i bɛna ne fana yɛlɛma i kɔnɔ i san yɛlɛma de don walahi ne tɛ yɛlɛma i kɔnɔ ne bɛ fɛn min f'i ye n'i ma sabali adamu dun i b'a bila ne kama walahi n'i ma sabali n b'i gɛn ka bɔ i fa du kɔnɔ i b'a fɔ ko ma kɛ e k'a jɔlen ye subaga den wololen a jɔlen lajɛ ne tɛ yɛlɛma i kɔnɔ dɛ i ka mɔgɔ dunta wɛrɛ ɲini i ka ne to yen ne tɛ yɛlɛma i kɔnɔ wa n bɛ lafiya n cɛ ka so n bɛ n da n bɛ sunɔgɔ n bɛ lafiya i ka bɔ n ɲɛkɔrɔ i ka bɔ n kunkolo kɔnɔ subaga den mama makɔrɔw ka kuma don
ko i b'a dɔn i bɛ se fɛn dɔ la nka i bɛ tɔ to Ko n'i y'i seko bɛɛ kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ don min na n'i kɛɲɛko nana i b'a dɔn k'ala ye masa ye o don adamu e bɛ ka siniŋa fɔ ne de ɲɛna adamu i bɛ siniŋa fɔ ne de ɲɛna n cɛ ka so adamu ka subagaya kɛ ne b'o kuma fɔ i bɛ siniŋa fɔ n ɲɛna adamu e ye mun mɔgɔ modèle ye han adamu e ye mun mɔgɔ modèle cogo di tɛnɛ Wa layi de tun b'a kɛ ne ne maa fɛɛrɛ kɛ adama ye kɔlɔn lata ko ala bannen ye kɔlɔn lata de ma kabini dugu jɛra ne ye daraka di adama ma ka adama labɛn ka ka segin labɛn ka da ka taa e kɔ la ja ja ne taara ko tan ka na san la ala da so kɔnɔ ala taa e kɔ la h ne bɛna ko o kuma de fɔ bɛ ka weele o de la a dala ala ma kuma fɛ n taara sama ka la so kɔnɔ sisan la

Ne bɛ ka adamu minɛn den ne tɛ nkalon d'a la ne yɛrɛ y'o de fɔ n kana y'a sɔrɔ dɔw k' i ma taa ekɔli la a to ma sa ne ne ma n sen don adamu ka ekɔli ko in na kɛ ka mɔgɔw k'ale ka tɔgɔ tiɲɛ to yen ka to ka adamu ko de ekɔli la taga n' a ma yen nɔ walayi i kɛ i y'i hakili latigɛ

Eh, ne yɛrɛ man k'i ɲininka basi ko la o eh, don o don basi kɔni b'e fɛ yen o ne ko tɛnɛ e ta in yɛrɛ y'a sugu jumɛn ye tan ee e tɛ taa tɔn sigiyɔrɔ la i ka ciden tɛ taa wari tɛ taa i bɛ wele fana i tɛ telefɔni ta n'i ye mɔgɔ ka appel ye fana i tɛ weleli kɛ tɛnɛ o fana man ɲi dɛ e dun donna ne de sababuya la aa tɔnsina tɔnnaden bɛɛ bɛ ka kuma hali tɔnba yɛrɛ bɛ ka kuma
Awa ye tiɲɛ fɔ. Ah. Awa ne tiɲɛ fɔ o. I ye tiɲɛ fɔ. Mais ne bɛ yɔrɔ min na Awa, e yɛrɛ ɲɛ bɛ hali anw siso la. Ala ye ne garisigɛ cɛ min na, a tɛ ka se ka fɛn ɲɛ a yɛrɛ ye janko ka fɛn ɲɛ ne yɛrɛ ye. Hali dɔrɔmɛ duuru ko mako i mana a ɲini a fɛ a tɛ sɔrɔ. Ne tun bɛ jagonin min fana na, ne bɛ n débrouiller n'o ye ka n ka tɔnw ni n ka parininw sara o la A ye ne da o jagonin o fɛnɛ kan ko fo ka to ka nasɔngɔ bɔ o la n tora ka nasɔngɔ bɔ o la fo k'o jago kun yɛrɛ ban n bolo foyi tɛ n bolo n sigilen bɛ so kɔnɔ sigi de la ten o de kama maloya yɛrɛ bolo ka taa tɔn sigiyɔrɔ ka taa n ɲɛ jɔ musoɲɔgɔnw ɲɛ la olu b'u ka tɔn wari sara ko ne tɛnɛ ma se ka n ka tɔn wari sara ka sababu kɛ sɛgɛn ye a maloya bɛ n na Ni n ye aw ka appel fana ta n bɛna mun de fɔ aw ye? Ɛɛ tɛnɛ o ye e yɛrɛ de nɔ ye koyi e filɛ ka fɛn o fɛn fɔ nin ye nin bɛɛ ye recitation de ye ne ɲɛna walayi nin bɛɛ y'e de nɔ ye tɛnɛ fantanya ye tiɲɛ ye kɛ nka a tɛ ban yan tɛnɛ o ye laɲini sen b'o la dɛ e tɛnɛ filɛ nin ye e bɛ furu nin ma donni min kama ne ye kuma bɛɛ f'e ɲɛna o e tɛnɛ filɛ bonya m'i dɛsɛ janya m'i dɛsɛ i tigɛcogo ka ɲi i cɛ ka ɲi i ka di cɛw ye i ka di diɲɛmɔgɔw ye

Walayi n'a ye nin bɛɛ da ala kun a tɛ ala sɔrɔ a ɲɛ ala sɛgɛnna nin dɔw la koyi ala yɛrɛ hakili t'aw la yɛrɛ parce que fantan yɛrɛ man di ala ye ne y'a fɔ e tɛnɛn ɲɛna ka dɛsɛ mu su fɛ to k'i labɛn an bɛ to ka bɔ e tɛnɛn ko petu ne ko e tɛnɛn ma n ko tɛnɛn cɛ in ye k'a to yen tɛnɛn i ka fori ka minɛn ta ko o ye ka jago bi a fɔ kun tɛ ne ye o tɛnɛ an bɛɛ k'o fɔli la sa mɔgɔ ka tɔnwari ɲini ka taa ni tɔnwari ye komi yɛrɛ ko k'i muso ɲɔgɔn cɛla k'i bɛ maloya ka ban dɔnki n'i bɛ maloya ka ban i bɛ so kɔnɔ a bɛɛ ye maloya kelen ye dɛ o tɔnwari ɲini ka taa ni tɔnwari ye ɛɛ nka tɛnɛ o tɛ ka ne kamana gan e bɛ du kɔnɔ yan k'i yɛrɛ kɛ maa sɛbɛba ye e de dun ye muso ɲuman ye e de bolo sa k'e bɛ se ka duden bɛɛ lajɛlen sago kɛ ka don bɛɛ lajɛlen ɲɛnada fɛ ɛ e cɛ denni kelen min bɛ yen nɔ e nan'o sɔrɔ so kɔnɔ e y'o k'i yɛrɛ ta ye tɛnɛ n'o den tisora e tɛnɛ bɛ tiso n'o den yɛrɛla e tɛnɛ bɛ yɛrɛ n'o ma sunɔgɔ e tɛ sunɔgɔ n'o ma dumuni kɛ e tɛ dumuni kɛ o den k'i ta waliden bɛ se ka kɛ maa den e hakili la ko nin den ko ni nin taara ɲɛfɛ ko nin t'a ba ka sinaya kɛlɛ k'i la de ɲɛ min bɛ nin kun na ɲɛ min bɛ nin kun na walahi nin b'e labɔ i ka furu kɔnɔ a fɔ ko ne y'a kuma f'i ye n'a ma k'i k'a fɔ ne awa ma ko tu
hadamaden yɛrɛ de ye o sabali n'a fɔra ko ne jigi ye e min fana tɛ la nin ye e ka kuma de ye ne ma ala kosɔn kan'i jigi kɛ n ye dɛ kan'i jigi kɛ n ye ala kama i jigi bɔ n kan i jigi bɔ ne kan paseke kɛ jɛ ka di ne jɛ min bɛ taga ɲɛ de i jɛɲɔgɔn n'i b'a ladi k'a bila sira ɲuman kan n'a bɛ sɔn o ma o jɛ bɛ taga ɲɛ nka i jɛɲɔgɔn n'a t'i lamɛn ka ban i b'i fori ka bɔ o jɛ la de kana na fɔ ko ko fiɲɛ fɛ fiɲɛ dɛ I ni ne jɛɲɔgɔnya e b'a dɔn furu ye latigɛ ye furu ye latigɛ ye furu ye ala ka baara ye ala ka dakan kow ye walahi n'o tɛ e yɛrɛ y'a fɔ cɛw bɛ ne nɔfɛ minnu ka fisa ni nin u tun bɛ n nɔfɛ fo bi u bɛ n nɔfɛ mɛ n'i y'a ye ala ma se ka ne latigɛ hali sa ka furu olu ma ala ye ne ni cɛ nin ka furu da den kelen min b'a bolo Ne bɛ o mako dɔw la mɔgɔ tɛ ko cogo dɔ mɔgɔ tɛ ala bɔ fan dɔn n'a fɔra ko ne jigi ye e min fana ye e fɛ ka kuma filɛ ne ma aw jigin ne fiye bɛ dɔw kɔni fiɲɛɲɛna o de ye mɔgɔ ka wari i jija i ka pari wari fara ɲɔgɔn kan i ka taa mɔgɔ ka pari sara ne nana o de f'i ye ala sago i bonya b'a la awa n'ala sɔnna ma n b'a ka pari wari ɲini awɔ dɔ bɛ kasi la dugusago i sigi dugusago in na yan e ka e ka nantankolonya tɛ bɔ i la walahi ala kana to e ka wuli ka dɔ kɛ dɔ ye tɛnɛ kana na dɔ kɛ dɔ ye dɛ kan'i ɲɛ wɛrɛ ka diɲɛ lajɛ diɲɛ bɛ taa k'e sigilen to nin so kolonin kɔrɔ e k'a ka so lajɛ

Sali e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama mama tɛ bi yan i tanti yan awɔ a ye mun kɛ depi ala ka n da n ma deli ka fɛn min ye n ma deli ka fɛn min mɛn bi ne y'o de ye wa bi ne y'o de mɛn bi mama de ye ne wele ka ne lajɔ ko ɔhɔn ko ne b'a dun ne bɛ fɛ k'ale dun ale mana a ɲɛ tugu ale bɛ ne ye hali ale ko k'ale b'a a miiri dɔɔni ale bɛ ne de y'a ɲɛ kɔrɔ ne subaga a tantɔ a a yɛrɛ kun man di k'a dala minɛ de mais tellement dimina yɛrɛ de a ka kuma fɔta ninnu na ne yɛrɛ y'a dala minɛ mais a yɛrɛ kun man di k'a dala minɛ de ala ko tiɲɛ o Buwa nana ka bɛn n'a ye a bɛ ka n bugɔ de a tilala k'o kuma de yɛlɛma k'ale ko ko ne ka taa ekɔli la ko ne ma sɔn ka taa ekɔli la Buwa yɛrɛ dimina ne kɔrɔ han Buwa ko ko ne ka saki ta ka bɔ n mana fɔ ko n bɛ kuma cogo cogo a bɛ n ka kuma tigɛ pour que n kana na se k'a fɔ Buwa ye Adamu halisa i muɲu bamananw b'a fɔ ko muɲu de bɛ si bɔ sɛfan na a mana kɛ cogo cogo e ba de don sabula a b'i fa kun wa ni mankan donna e n'a ni ɲɔgɔn cɛ jo ni jalaki tɛ e n'a ni ɲɔgɔn cɛ dɛ janko sa e ye duguma mɔgɔ de ye e tɛ sanfɛ mɔgɔ ye wa n'a bɛ kuma na kan'a jaabi i ka o yɔrɔ ma diya ne ye dɛ mɔgɔw tɛ ale ta ye e de ta bɛ na ye sabula e ye den ye Fosi tɛ diɲɛ kɔnɔ ko min tɛ ban Adamu nin bɛɛ bɛ ban don dɔ la n'i taara cɛlasigi la o b'a ban n'o yɛrɛ m'a ban saya b'a ban n'ale ma taa e bɛ taa o ɲuman ye min ye i k'i sabali Sali i ni ce bi ne y'a dɔn ko mɔgɔ bɛ ne bolo min bɛ ne laadi Sali i ni ce
o tɛ foli kun ye teriya ma dabɔ ɲɔgɔn filɛ kama teriya dabɔra de i teri ka kun ye o y'i kunko ye Adamu i jɔ dɛ e ko k'e gɛnna k'e ka taa école la e ka saki dun ne ka saki a ne bɛ na n'o ye ne ko to ne y'a bila da la
e fana y'o bila da la donc nin ye kalanko bannen ɛɛ a bɛ kɛ cogo di Sali kalan ka di ne ye mais Adamu dɛ Ne ma minɛ cogo dɔn e tanti na yɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka juguya ta o ma den t'a bolo o de ye tiɲɛ ye